mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya mponda matiki wina inde munthu wolemera wa ku thyolo amene pakali pano wathawa chuma chimene adachipeza atakakhwima kwa msing'anga wina mdziko la mozambique ndipo pano tikuyankhula akukhala ku ndirande kumene akugwira ntchito ya ulonda komanso akugona mnyumba yopanda ngakhale magetsi kodi chinachitika ndi chani kuti mkuluyu athawe chuma chimene wena omuona amamusirira nacho tiyeni timve nkhani yonse kuyambira pachiyambi ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153. ndine mavuto kuseriwa ku thyolo kuthekerani uh, ineyo kwathu ndine first born banja mwathu tilimo ana 6 anyamata atatu akaziso atatu komano moyo wathu onse takulira kuno kuthekerani Uh, nditayamba standard 1 sindingakumbukira kwambiri ndili standard 1 komano ndikukumbukira kwambiri ndili form 1 zinapeza zonena kuti banja la madala ndi masteni linasokonekera nde zinapeza zonena kuti takula kwambiri ndi mayi- ndi mayi bambo anakwatira mbali ina anakwatira chakuzomba uku so timaphunzira sukulu muvutika momo njala choncho kugona nayo mukuziwa udindo oyang'ana mayi yekha umakhala ovutapo choncho nde from there ndinapanga sukulu yanga konkuno kumuzi pa community konkuno ku thyolo kuthekerani konkuno nayamba form 1 form 2 form 3 form 4 nde ndili form 4 ndinapezeka zonena kuti ndinapereka mimba pa mtsikana wina pa sikulu pathu pomwepo pathekerani pompano nde maziwa munthu ndili pa sikulu ndikudalira makolo ndaperekanso mimba kwa mkazi unalibe moyo wovutirapo kwambiri ndalemba mayeso a 4 sinachite bwino ex mkazi ujaso ananinyanyalira kumakhala ndi makolo anga aja nde makolo anga ali ndi ana 6 kale plus mkazi amene nampereka mimba uja anali ngati mwana wa number 7 nde moyo unali wovuta kwambiri ndeno nditalephera mayeso a 4 aja kuona kuti pakhomo pali mkazi ndipange bwanji ndinapita mtawoni kukasaka maganyu ndimagwira ntchito ku rab processors kulimbe kwa mwenye kumene kuja ndinapezapo ndalama ndimasunga komanso kumasungitsa mkazi uja kumudzi chifukwa mkazi uja sanapite kwao amakhalabe ndi makolo anga kumudzi chinali chaka chanji mumakayang'ana ntchito kumeneko kuchokera 2022 2023 okay ya nakhala kumeneko chaka chathombe nazabwerera kumuzi kuja so nditabwerera kumuzi kuja zinapeza zona kuti ndinampeza mzanga amene ndimacheza naye ndatha kumuzi kuja akupanga bizinesi yogulisa fetereza kumapita m'misika yosiyanasiyana kumapita kwa mkando kumapita kwa goliyati misika yosiyanasiyana pa vumbwe luchenza kumagulisa fetereza m'misika ndi nthawi imene ndimampeza mzangayo akugulisa zimenezo iyeyo anali atangoyamba kwa miyezi 6 bizinesi yogulisa fetereza ija ndiye zinapeza zona kuti ineyo ndinazamufusa ase ndabwera mtawuni ndifuna nzikhala konkuno nane ndifuna ndiyambe bizinesi imeneyi inandipasa chidwi bizinesi pomona kuti mzanga nthawi imene ndimapita mtawuni anali asanayambe bizinesi iyo akupanga za ulimi ndiye mtawuni muja nakhalamo almost chaka pomwe ndabwera ndimangomva kuti mzangayo wapanga business wapanga business koma ndaza kumana naye ndimene naona kuti ah mzangayutu zinthu zomwe ndinga even maonekedwe ake anasintha thupili linabwera choncho nditamufunsa bwinobwino anati kuti a business timakaoda fetereza mitengo yakutiyakuti timagulisa motere ndiye timayenda naye mmisika ndiye utafuna ngati uli ni mpamba titsaku- titsakukuthandiza nawenso uyambe business ndiye ndi poona kuti nali ni mpamba nthawi imeneyo nali ndi almost eh, i think inali 150000 koma fetereza time inali pa 60 chakuti ndinayamba ndi matumba atatu njinga napempha mkulu wanga ku phalombe ananditumizira ndalama nagula njinga seke ndimakumbukira nagula nthawi imeneyo 50000 mkazi uja akukhalabe kwa makolo anga konkuja ndiye nditayamba bizinesi ija ndinauza makolo anga ndati ah ndimafuna kuti nditasamuka ndikapange rendi makolo anga ananena kuti palibe vuto ndiye ndimakhala ndi mkazi uja pa rendi ndapeza nyumba ina yake kumuzi konkuno 15000 ndimakhala ndi mkazi uja mwana uja nthawi imene atabadwa aliso ndi miyezi yochuluka amathamangira chaka nde zinapeza zona kuti mzanga uja kumapanga business ine kumapanga business komano chomwe chimandikhuza mzanga ndikunena kuti business yake imayenda kwambiri timati tikapita pamsika iyeyo kuyala paja inenso feteleza wanga kuyala iyeyo mwina amamaliza matumba 6 mwina kwa 8 hours ikamakwana 8 hours kumaliza matumba 6 ine ndili matumba awiri apa kumosamaliza mwina ndingogulitsa thumba limodzi linalo kubwerera nalo kumapita nalo kumudzi kukhomo ndikuti mawa ndilawira msika wina iye mawa kulawira kukaoda feteleza wina choncho choncho anakapezeka anakagula njinga yamoto ya namba 2 chifukwa ndimabwera mtawuni mmene nampeza ndi njinga yamoto iyo yoyamba kale anagula namba 2 ineyo matumba anga omwe aja choncho choncho kumagulitsadi ndimapeza profit ndimapeza profit mpaka inafika kumagula matumba mwina 5 chinthu chomwe ndinapindula kwa nthawi imeneyoyo mzanga atagula njinga moto achiwiri ine nangopindula kugula skrini ndi tv kwa munthu wina wake muzi kwathu uko amene anabwera kuchokera ku joni from there basi moyo kumapita choncho kumabeni mamusiya anzanga uja anagula malo anayamba kumanga shopu two months shopu anayiyamba mpaka kumaliza shopu yaikulu kwambiri ndi amati amakapita akapita mu Limbe kukaoda fetereza amakagula fetereza mwina 3 tani kudzadza fetereza kuzakhutula mu shopu mwake muja zoyendanso misika anasiya amangotuma anyamata anyamata atamaliza ku ku shopu akeja china chisitatha anazagulasa njinga moto anamba 3 ineyoku njinga moto sinagule koma masiku ake opanga bizinesi akufanana naza siku lina lake nazakhala phe kulingalira nazamwitana ndati amwene ine ndine nzanu takulira limodzi tayendera limodzi ndikufuna mundiuze chinsinsi cha bizinesi yanu chifukwa ine zomwe zandidabwisa mmene zinthu zanu mbutani zikuyendera anandiuza kuti okhe usadandaule siku lina nzakuuza kumakhala kumakhala kumakhala siku lina lake kwa mkazi wake kunaoneka maliro mkazi wake sista wake anamwalira anagundidwa njinga moto te anazandiimbira abraz mkazi wanga sista wake wamwalira anakwatira kuphalombe tifuna tipite kumaliro ine oo chabwino ndinauza madamu anga ndati nzanga zachitika kwathu samabwera ndimwina ndikakhala ndivuto niwasasa kubwereka njinga moto ake malinga kuti ali njinga moto zingapo ine ndilibe njinga moto ndikuuza njinga yomwe ana ndikutira mkolo wanga kuphalombe yakapalasa ndeno funde basi ndinazauza akazanga ndati tiye tipite tikamukhazike nzathu uyu kumaliro iye uja anazabwera kuzandipeza ku nyumba ali ndi madamu ake anapanga haya la galimoto ina yake kuchokera kwauko anatenganso azimayi ena ndi anapanga haya galimoto ina yake kukatenga akazi anga iyeyo ine kupita kukaona kumaliro maliro aja atayikidwa azimayi aja anasala konko madamu anga aja azimayi ena anasala konko kupangira kuti maziwa pa mwambo wa maliro kachitika sumanyamuka nonse ife nanyamuka siku lomwelo loyika maliro kupangira kuti tili ndi mabizinesi nyumba sinasiyeko anthu zinalibe zokuta of course iye kwao kunali anyamata ambirimbiri muziwa munthu oti ali ndi anyamata ambirimbiri oti amamugwirira ntchito ndiye titafika kuteni tikubwerera tili musewu tinakwera minibus kuchokera ku phalombe tinakwera mu Limbe chifukwa kuti amafuna azikapanga zinthu zina mu Limbe tinafika mulimbi titafika mulimbi chimene chinandidabwisa chonena kuti tafika mulimbi anakumana ndi munthu wina wake kumakambirana za galimoto ah, amwene galimoto ija ndifuna ndigule koma mukundidulitsira kwambiri ah, kumakambirana pompopo imeneyo ndi ndi 2023 chaka cha 2023 kumapeto tikufuna tilowe 2024

ali ndi moto zitatu anagula malo anamanga shopu akufunanso agule galimoto koma bizinesi imeneyi bwanji zikudabwisa zina kukipemba anakambirana anagwirizana aya ubwere siku la ubwere lachitatu kumano pompano komano fititano omwe ndifuna kugulisa ndi yabwino kwambiri injini sinaphwasulidwe ndiye ukunena undipase bwanji ndalama bwanji 12 million ndi anzanga uja kumakakamira kuti ah ine ndikupasa 10 million kumakambirana pamenepo tiimbirana foni tiimbirana basi sinamufunse kena kale tinayamba kumapita titafika kwawo tisanafike khomo kwathu azimayi aja payamba chali kuphalombo titafika kwawo azora musapite amwene tiyeni kaye kunyumba tinakafika kudeni kumene kuja kunali sista wake anatiphikira chakudya nasambaso kunkuja basi tinafika m'nyumba mwake kuona fetereza wachita kuzaza matumba mwina matumba afetereza amene munali mwina amapitirira handiredi chakuti ndinafunsa amwene fetereza mumagula nthawi yanji magalimoto munthu amabwera kuno kumalawi kumasiya fetereza Ah, ndipo mboni anthu amene amakhala kuthekerani akumuziwa anthu ambiri amene amakhala kuno akumuziwa ndi munthu oti ndi munthu wamkulu kwambiri kunapezeka zonena kuti nzanga uja anazandifunsa kumandiuza kunena kuti ineyo ndifuna ndikuuze ndiwe wolimba mtima anandifunsa funso limenelo tasamba pamene tili m'nyumba mwake tikucheza ndiwe wolimba mtima ndinazamuza kuti ah ineyo ndiolimba mtima alo eh, business imafunika kulimba mtima inuyotu business imakupanga ngati mwana ngati mwana wa standard wani ototo ungotenga zina zake kuyala magwafa pansi kuti akapeze ina ake kuti asingodyera mabusiness amapanga ino kwa ndiye kaya sinsi ndinu a best friend anga nditakuuzani chinsinsi ndikuti amwene mukuona mmene ndikuvutikira kutchova njinga asi mchukira kumapita kumapita kumapita kumuzi kuti ndikagule fetereza mundithandize zinapezeka zonena kuti iyeyo anayankha chabwino ndikuperekezani kwa sing'anga wanga ndiye sing'anga ali ku mozambiki ine ndikati ndikatenge zinazake ndikapita ku mozambiki ndikakuperekezani kwa sing'anga wanga koma nkhani ndi yachinsinsi osamuuza munthu ndili ineyo chabwino zinapezeka zonena kuti patadusa three days tinapita nakatenga azimayi aja anabwera mkazi wake mkazi wanga ndazimayi ena aja awiri anazabwera tsiku lina anazandiyimbira foni kuti mawa linali friday anandiyimbira foni kuti saturday tinyamuke tipite kumene koko anandiuza kuti ndibwera ndikutengeni anabwera ndi njinga moto yake tsingilayo nananditenga napita ku mozambique uko nadusa kumulanje

tinakafika kwa mzimayi wina wake komano chomwe chinandidabwisa titafika pakhomopo tinapeza pali njinga moto zambiri pali magalimoto tikafika chonchija anakandikhazika pena pake ali khalani apa nakhala pamenepo iye anakalowa mkati anadusa kuseri kwa nyumba inake anakalowa mkati kenako kuzandiitana kuti tabwera kuno ndinazapita kumene kujako nditafika kumene kujako anandiuza kuti lowa mkatimo mukathanatana mmenemomo ndinazalowa basi ndalowa mkati muja kapeza zonena kuti napezamo mzimayi onenepa wachikulire mwina zaka zake atakhala zaka sikakuti mathambuka sekundu wachikulire anayamba kundifunsa mafunso ali ndisanamuuze zinthu zanga anayamba kundilongosola iwe ndimavuto kuseliwe ndipo zimene ukufuna iwe ndikuziziwa ukufuna kuti business yako ipite chisogolo komanso ukufuna chuma ngati nzako amene wakutani wakubweresa kuno kuno nde watani wafika koma kumangofunika kulimba mtima ineyo pompo namuza malingana ndi umphawi umene nali nawo namuza kuti ndalimba mtima ali okay chabwino tayimirirani ndinayimirira vulani malaya nazavula malaya ali khalani pamphikapo nazakhala pamphika pamenepo kenako anandiuza kuti achimwene kuno mwafika kunoku kuli njira five zoti inu mutha kulemera kwa mawikiso osatinso nthawi yaitali kuli njira five zoti inu mutha kulemera anandiuza kuti njira yoyamba ili kuno ni njira yophera chaka china chilichonse timapha munthu nde inu mumachita kusankha kuti ah, chaka chino ndipha mwana wanga chaka chamawa ndipha sista wanga chaka chamawa ndipha wakuti ngati mungakhwime nokha ndekuti muzipha mbumba yakwanu yokha koma ngati mungachite izi mogwirizana ndi akazi anu ndekuti chaka chamawa kwanu chaka china kwa akazi anu chaka chamawa kwanu chaka china kwa akazi anu namuza kuti aa njira imeneyo sindingakwane aliziko njira namba two akuti njira namba two ndi yazaka ndilemera kwa zaka zaka zanga zikazakwana ndizamwalira nde chomwe chimachitika ndichonena kuti ndichonena kuti amakupasa amatenga nkhuku amatenga chimanga kuponya pabwalo kuponya pabwalo paja basi chomwe chimachitika ndi choti amatenga kumabwera nkhuku nkhukuzo za masenga simungazidziwe zimakhala za masenga zimatola chimanga nde ngati nkhukuzo zingatola chimanga seven ndekuti mukhala zaka seven muli olemera koopsa koma chaka cha namba seven chikamakwana mumamwalira nkhuku yabwera yatola chaka chimodzi ndiye kuti mukhala olemera chaka chimodzi chaka chinacho mumapeza kuti mukumwalira ya namba two imeneyo ya namba three ine ndisamavale nsapato moyo wanga wonse ndizingovala silipasi zokha zokha komanso chovala ndiziyenera kuchivala lolemba mpaka lolemba ndisanasinthe kaya ndachapa chovala chimenecho ndavumbidwa mvula sindikuyenera kuchivula wiki yonse ndiye kuti wiki ya- eh, wiki ikatha seven days ikatha ndikasintha zovala zina koma ndikuvala silipasi zokhazokha koma ndikhala ndi chumaso chambirimbiri ya namba four anandiuza kuti pali ndondocha ndondocha zimenezo amakupasa yaimuna ndi yaikazi yaikazi isanapite ko- kotenga ndalama imafuna kuti yaikaziyo iwe wamamuna uigona yamamuna igona akazako koma kumayipasa chakudya mamawa masana mazulo mitanda 77 ndiwo za nyama zokhazokha imakhala kuchipinda kwanu kugona naye kuti "Ah, mkazi wanga ni mwana sangaphunzise njira yomaliza ni njira yonena kuti amakupasa njoka njoka yonena kuti izikanyeteka kumaliseche kwa madamu ako koma njoka yake si imene anthu amayiziwa yonena kuti imangoyenda mashopu kugwidwa apa njoka iyi simagwidwa chifukwa chake amasakaniza ndi magazi a mkazi wako amakupasa chithumwa nde chithumwa chake chimakakhala kumaliseche kwa mkazi wako kwa nthawi imene ali pa mapiriodi mwezi woyamba amene mufuna kukhwimawo ndiye kuti akazako akamaliza piriodi umatenga chithumwa cha ukupita nacho kuja ndiye amakupangira njoka njoka imeneyo simagwidwa ikaona kuti uku ndikokhwima njoka imene simapita koma akazako amangoonda mumadabwa anthu ena ali chuma amuna kunenepa ana kunenepa koma akazi thupi lawo laling'ono sakunenepa mwakakuti njoka yophatikiza magazi akakupatsa njoka osaphatikiza magazi ndi zija imati yagwidwa ku yagwidwa koma iyo simagwidwa chifukwa imakhala imaendera magazi a akazako

izo nditani zitheka tinatengana tinakafika ku Thyolo titafika ku Thyolo mazulo wafika nauza akazanga kumalo komwe ndinapita kuti ndifuna ndikayendere kuti ndifuna ndipite kwina kwake business anthu akumandikana samandikongoza ndalama ndi akazanga chana kuvomera kuti chabwino nditafika ku Thyolo kuja nauza madamu anga ndati ah madam kumalo komwe ndinapita munthu wakuti akuti anzathu izi musamangomaona zinthu akukula zija ndi nthawi imeneyo tidzabwere kuchokera ku ku mozambiki kuja ayi anaupitirira kulimbika abwera ndi filitani nde akazangaso filitani ja anayiona akazangaso anasirira ngati panopa nkuona wagula filitani njinga moto anamanga shopu chaka chake chimene ti 2024 imeneyo cha mu 2024 mujani momu ndingoti munali mu 2024 mu june mwamuna akazanga anasilira iye atamuona iye nkhani yake ndi yakuti akuti akazangaso na chifukwa cha mkhola uja anavomera sanatani sanakane inapezeka zoona kuti basi itapanga zimene zijazo akazanga anavomera kuti satengeni chabwino tilimbe mtima tinapita kumene kuja siku lina apo ndinaenda ndekha sindinapite ndi akazanga chifukwa kumakhala ndi mkazi wako titakafika kumalo kuja anandilondera ali mwakambirana ndi akazi ndikuti ndakambirana ndi akazi ndikuti asandikhulupirira ndikuti ndakambirana nawo

mukakafika musanalowe mnyumba kaya mukafika masana mukatenge chitumwa chomwechi chisalowe nyumba mukachisiye pakhonde mmwamba mukachibise pakhonde kapena patchire koma chisakalowe nyumba chitumwa mukalowa nacho nyumba madzulo kuyambira teni koloko ya nde anandiuza kunena kuti ndikafika kwathu ndikakafika nthawi ngati teni koloko usiku ndizatenge chinthu chija ndidzachilowese nyumba koma akazanga ali mbulanda inenso ndili mbulanda mukundimva e ndikumva ya ndiye zinapeza zoona kuti itafika teni koloko kuti tatengadi chinthu chija akazanga ali mbulanda ali mbulanda inenso ndili mbulanda ndikuima chithumwa chija ndikumayenda nacho kulowa pakhomo kulowa nyumba muja kudutsa pakona pakaphasa kuchipinda kwathu kumati kunenera kuti iweyo tikufuna tizikutuma uzikatenga ndalama uzikabweretsa ndalama koma polowera ndi potulukira uzidutsira mmene tikukudusisamo

ndikunenerera kuti usatereze mwana iwe kuti tikufuna uyende kwina kuli konse kumene ungakatengere ndalama malo ena aliwonse upite iwe ukatengere ndalama upite kuchokera pano pa half ten koma ikamakwana half eleven panopa ukakhala wabwera titatenga sanza lija kulisiya pansi kutenga mankhwala ndikuliwaza sanza lija mankhwala ndiye linapezeka pomwepo pompo linasanduka njoka asogolere njoka yaikulu kwambiri inadusa njoka ija momuja Mwi- mwina kukula kwake mungayerekeze motani njoka imeneyi kutalika kwake mwina tingayerekeze ngati mwina 6 meters koma kunenepa kwake ah, tingayerekeze ngati iyi ndi njoka ikulu kwambiri Kulere- kunenepa kwake ndiye sindingalongosole kuti tingayerekeze ngati mwina mwendo wa munthu wachepa koma ntchafu ya munthu imakhala yaikulu kwambiri komanso imakhala yosiyana ndi njoka zimene mukuziziwa chifukwa njoka iyo imakhala yooneka moopsa komanso yo- yo- yoti kamayenda imatusa phokoso kwambiri koma phokoso kuti tingalimve ndi ineyo ndi akazanga inu simungalimve ya ndi zinthu zamasenga Mhm. ya ndiye tinazapanga chonchija njoka ija inazatuluka kupita Ndeno ikamabwera njoka ija mmadziwa chifukwa thupi lanu limamva kuzizira ngati wina ali poyamba kupanga akukupepererani mayamba kuzizira nde atazamva kuzizira kuti njoka ija ikubwera akazanga navo uh, anakhala kuti nenda kuvula maliseche kuidikira njoka ija itabwera akazanga aja sanapange mantha inanaseweza kumaliseche kuja ndikuyamba kulavula ndalama atsogoleri ine sinakhulupirire zimene zinachitika pamenepo

atsogoleri tinayamba kuitenga ndalama ndalama imene tinapeza pompo siku limodzi tinapeza 1.7 million Malawi kwacha atsogoleri mmawa kunja kwacha tinaitenga ndalama ija anati kuti takuitenga ndalama palibe kusiya tinaitenga ndalama ija tinakaodera fetereza tinakagula ndikumbukira nthawi imene tinakagula matumba 8 kupatula ndalama ija ndalama ina tinayisiya pakhomo kugwiritsa ntchito zina pano kudutsa tsiku limodzi tsiku lina ndapanganso chimodzimodzi ndinayesa kutumiza ina atabwera akusona atabweretsa 1.2 million ndi ndalama ina imene nasunga ija nayitenga 2 million kakagula lifani kwa two weeks napeza ndagula lifani ndayamba kutenga matumba mu- m- i think anali mtani mafika or 15 business yamba kuyenda sogoleri kwa two kuima kwana 3 weeks ndinagula malo ndinagulanso njerwa zazing'onozing'ono zija zokwana 200,000 namba kumanga shopu imakwana miyezi itatu shopu yanga yatha china chilicho chatha ndagulanso njinga moto ina king lion imakwana miyezi 6 shopu yanga ili full ndasiyanso kuyenda misika pano namba kugulisa zinthu pa shopu mafertilizer pa shopu panga pacha

ndalamazo zinatani zimabwera mpaka nagula galimoto imene inali yotani nagula sienta nali ndi mamoto mwina six ndalama zina timasunga ku banki nali munthu oti iyayi anthu ku- ku bank kwawo amandiziwa bwino bwino nali ndi ndalama zochuluka kwambiri zoti nagulaso malo namanga nyumba nyumba panopa namanga nyumba zingati namanga nyumba mosini 9 komanso namanganso shopu inake uko kumati ku chakuchenza kunagula malo namanga shopu imene ndinamusiya mbulada wanga china chonse asogoleri chimandiyendera bwino koma zinasonyezera kuti akazi anga aja mafupa ndi kumaoneka kuli kuonda pamene zimafika pa saizi imeneyo maba- machita kuoneka mafupa awo unali mwezi wanji umeneyo umenewo nde ndi pompano pompano pompano pompano mu chaka chinochi 2025 momu mmene oho eh 2025 momwemo ndi zati zina kuti akwawo anali akuti ah bwanji mupite kuchipatala mukayezese anapita kuchipatala sanapeze vuto lina lililonse koma anayenera ndikuziwa ndizinamba ndikuti pasamata mayenera nikati chamuonekera mati koma samachita uyu ndinayamba kundipasa mantha ndinapirana kuti mkazi uja nakapita tsiku lija kwa mayi uja kusinaka kunja ndatenga akazanga pano pasapa ali bwino ali kutekoto amaonda mpaka amazamwalira ndi mudzakwatiranso mkazi wina atsogoleri mutu wanga sunagwira ndati bwanji simandiuza nthawi imene chaliya sindinafune kukuuzani ndinadziwa kuti imwe simutani simupanga

kungofika pa khomo ndinapeza pamene malo amene amasungira ndalama palibepo galimoto yanga inali ili kulindi kaya pananembera kuti galimoto tikupita sitati kuno siikuyenda ndinali nditagula chigayo pavumbi apa akuchigayo kundiuza kuti chigayo nso sichikulira mushopu mwanga ndinafika mkati muja mmene ndimasunga fetereza muja kuona kuti zinthu matumba fetereza sakuoneka kutenga matumba fetereza kung'amba kumaoneka ngati manyowa osatinso fetereza amene ndinagula 23 21 kapena yureya uja ayi zinthu atsogoleri mutu wanga sunagwire mtima kumafuna ngati ndivule zovala ndikamayenda kumaziona kuti zovala zikundilemera ngati ndivule ndiziyenda maliseche Mm. akazi anga kuti chikuchitika ndi chani ndati sindikudziwa atsogoleri ndinanyamuka ndinayamba kuchokera kuja kumangothamanga mpaka ndakafika kuphiri la mulanje kukagona kumene kuja kufiti days atsogoleri mutu wanga usakugwira kuphiri la mulanje ndekha ndekha kumene kujako kuchokera kumene kuona nyanga kumene kujako koma chimene chimachitika nachizomba ndinakafikanso kuti nyumba chikuchitika ndi chani kunapeza kuti nyumba zanga zija kunangobwera nali pembezo mphepo kunachokera sikunaoneke kuchotsa malata onse ndikunena pano zinyumba zangokhala njerwa zokha malata anachoka malo- malata kugwa pansi kupindika moneka kuti sungawongolenso kuti ukakhomere denga tsopano mphepo imene itabwera inangosasula nyumba zanu zokha zokha basi paja mwati munapanga nyumba 9 nyumba 9 nyumba 9 izo kuphwasuka tsiku limodzi koma nyumba za neba anga amene ndayandikana nawo osaphwasuka kuchokera pamenepo mutu wanga sumagwira kupanga izi ndi pamene akulu anga ananditanisa kundifunsa kuti chikuchitika ndi chani ndimene ndinayamba kuwaululira kuti ndati napanga zakuti napanga zakuti napanga zakuti anandiuza kuti pamenepotu ndiye pena mmene sing'anga tipite kuti akatisonyeze kumene kwa ndani amene ndinakutchula anzanga uja ankolo anga anapita kumene kujako kuti ah, kukakambira naye ngati njira ingateka mukakambirana naye kuti munthu ujakuno zinthu zapita kufuna kumukhalitsa mmoyo akhale moyo tingati mimene akimikali ndiye anangokaombeza mayi aja kuti mayi aja anapanga bwanji nange kuti mpaka ndili bwinobwino koma chinthu changa china chilichonse chonse chinatheratu pano ndikunena pano ndanyamuka kumudzi ndi mkazi wanga pano tili kundirande ndikugwira ntchito ya security mtawuni muno atsogoleri koma mnzanga uja iye zimene sanachite kakasi ndikuonerapo chake ndikuonera chifukwa chonena kuti iye anatenga njira yophera amapha kwawo amaphanso koma timaiona nthawi imene anthu amamwalira cause ndimadziwa kuti zikuchitika msanga kuti asogolera munafotokoza kuti munali ndi nyumba ndi malo amene mudasiya kumeneko nyumba uh, almost 9 uh, chimene chikuchitika ndi nyumba zimenezi pakali pano nchotani ngakhale malata anachoka uh, chikuchitika nchotani nyumbazo tinagulisa komano chomwe chinandabwisa ndi nakuti nditagulisa ndalamazo malo osanena kuti nyumbazo koma ndinagulisa malo ndi makoma amene anayima okha malata panalibe ndinagulisa zonsezo kwa munthu wina akeso ku Ntcheu konko ndinagulisa ndalama yochulukirapo koma ndalama amene yayenda within mwezi umodzi ndalama zatha pano ndikunena pano ngati ndili ndi ndalama ndikumadalira ndigwire security ndigwire ntchito ndalama zonse zinangosowa mosaziwikaso bwino pano pa malo anthu ena anatenga kumangapo nyumba ena anagumula zimenezo akumangapo zinthu zawo zimagalimoto ndinangozigulisa anyamata ena aku Ndirande anabwera nandigula zimasikirapu anachosa mainjini ena anatenga chani kugula choncho Eh, feteleza zinali ngati zimanyowa anthu anangozitenga kukathira ena mu tomato chani panopa sindifunaso kubwerera kumudzi chifukwa cha manyazi mwina mawu amene mungafune kuwasiyira anthu amene akutimva pano akhale mawu otani mawu anga ndi onena kuti dzikoli lavuta aliyense akufuna ndalama mukuziwa Malawi mmene akuyendera koma ndalama zokhuza zoyendera mankhwala zoyendera kukhwima kuti upeze ndalama zimaoneka zabwino ukamaziyamba koma kumapeto kwake zimazakupasa mavuto chifukwa chonena kuti samakuuza zinthu zina kumene kotchafa amakubisa komano ukakhala kuti wafika mu chinthucho wayamba kumva ndalama zakukoma ndi pamene amakuuza kuti anthu amafunikatu zakuti pamafunikatu zakuti pamafunika zakuti nde ndingonena kwa anyamata makamaka zimene zikuchitika kwa anyamata ife langizo langa ndi lakuti limbikirani pempherani mulungu of course amapereka mu nthawi yake musaone kuchedwa mulungu azakupasani koma ndalama zauziranda kukhwima sizabwino anzanu ine panopa ndilibe china chilichonse pamene ndimayenda bizinesi yanomwe ija ndinagula ka TV kanga kasikilini kanga ndinali pa lendi ndimakhala bwinobwino njinga yakapalasa mwina panopa ndikanaziyenderabe zanomwe panopa ndagula mwina njinga zanga ziwiri zanomwe ndalama zanomwe koma chifukwa chofuna kuthamangira wina ndamuona wina then amandipasa puresha monga kuti anali zanga ndiyeno zandibweretsa mavuto mpaka lero pano ndilibe china chilichonse ndimakhala kunyumba ndimakhala ku Ndirande kuno nyumba yamba ya- ya- ya- yopanda magesi ya 15000 tikati tibwerere mbuyo pang'ono zimenezi mwasiya liti komanso mwina chisiyireni kufika pano munafotokoza zoti akazi anu amangowonda pakali pano ali motani akazi anu panopa ndinganene kuti two months chifukwa zimenezi ndinazisiya mu may mu mu june ayi mu june so june july mpaka august ndinganene kuti miyezi iwiri panopa akazanga panopa tikukhala limodzi panopa zandidabwisa nzonena kuti tikuvutika tidya timagona soja tiyeni tikuvutika akazanga panopa ali bwinobwino thupi labwereramonso ngati nthawi ija yomwe timakhala ndi makolo tima- timayamba bizinesi ndi matumba awiri ija ali bwinobwino thupi layamba kubwereramonso akukhalanso mosangalala zikomo kwambiri koma ndingopempha achinyamata kuti chonde chonde chonde ndagwira mwendo chonde chonde asafulumire ndikuziwa kuti mavuto alipo pamalawi pano koma chuma ichichi sichabwino